Awɔ ni Ala sɔnn'a ma donc a bɛ daminɛ juma ka taa kuncɛ nin kalo tile 16 awɔ bon labɛn an b'a kan a bɛ waati jan bɔ awɔ an bɛ don min na ko bi an hakili la an ye caman kɛ awɔ donc délégation minnu commencer ra ka na awɔ olu kɔnnen don bi ani sini awɔ ɔ olu dagayɔrɔ o ye Mɛnɛkura ɔkɔliso ye Mamadu Jara numéro 2 awɔ dɔw bɛ loger yen ani IPEC Jean Richard filɛ Liberté A kɛrɛfɛ dɔw bɛ loger yen awɔ ani groupe scolaire de Dar Salam dɔw bɛ loger yen awɔ ani école min bɛ Tomikɔrɔbugu Madu Konate kɔfɛ dɔw bɛ loger yen, ɔɔ, ani kɔmandan Modibo Sidibe ka du kɔfɛ école so dɔ bɛ yen ko Amadu Ly dɔw bɛ loger yen, ɔɔ, wa a kɔnɔna na fana a' b'a kalama Mali la farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ Mali la a bɛ taa fo 54 na, awɔ, c'est à dire fédération 54 de tun bɛ yen, unhun, mais nin édition in na an tɛna se ka fédération bɛɛ ta an y'a dan fédération 5 ma fɔlɔ donc taalen ɲɛfɛ an bɛ tɔw fana don a la, awɔ o duuru fana o ye i n'a fɔ balontan cɛmanw ta ani basket cɛman ni musoman ta ani athlétisme cɛman ni musoman ta ani jeu d'échecs ani lutte traditionnelle komi o y'an ka terroir fɛn dɔ ye awɔ olu duuru de talen don nin biennale kɔnɔna la bon a biennale la mɔgɔ minnu bɛ bɔ région kɔnɔ ka na o région région o bɛ bɛn mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni mɔgɔ fila ma N'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan région 19 fo ka taa se Bamakɔ fana ma, ɔn, a bɛ bɛn mɔgɔ 1840 ma, ee, o bɛɛ balo cɛla ni jabala cɛ o bɛɛ balo o man nɔgɔn dɛ, voilà olu bɛɛ bɛ na Bamakɔ, ɔn, donc ka na nin ɲɛnajɛ kɛ, bon biennale ye fɛn ye fɛn don a tun bɛ kɛ ka tɛmɛ, awɔ waati dɔw la a kɛra ka tɛmɛ ani artistique kɛra ɲɔgɔn fɛ mhm. waati dɔw la u bɔra ɲɔgɔn na i n'a fɔ an filɛ k'a kɛ cogo min na sisan mun y'a to an seginna a ma Mali faamaw mhm. ani Mali ɲɛmɔgɔw olu nana hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ ko denmisɛnninw bi parce que jamanakuntigi yɛrɛ ko ten ko n'ale ka baara tiɲɛna ko denmisɛnnin bɛɛ de ka baara tiɲɛna ale bɛ yan denmisɛnnin de kama ale yɛrɛ ye denmisɛnnin ye aw y'a jateminɛ k'a lajɛ a ye baara caman kɛ farikolo ɲɛnajɛ ta fan fɛ Ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ caman jɔra ka caman rénover ɔ n'a jɔra ka tila k'u rénover ka kuraw jɔ, a ka kan fɛn dɔ ka sigi sen kan min b'a to denmisɛnninw fana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna, awɔ, donc ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin fɛn kɔnɔna la pour que kayika bɛ se ka gawoka dɔn, gawoka bɛ se ka tumutuka dɔn, tumutuka bɛ se ka Bamakɔka dɔn Bamakɔka bɛ se ka Banjagaraka dɔn ka se k'u tin don ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn dɔn donc o hakilina de nana to u ka segin biennale ma k'u ka biennale kɛ pour que mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan bon ɲinan ta in an b'a fɛ k'a kɛ ɲɛnajɛba ye ɲɛnajɛ min Bamakɔka bɛɛ ka wuli k'i jɔ a ko kɔnɔna la parce que sport yɛrɛ kɔfɛ activité wɛrɛ fana nana ka fara a kan n'a fɔ reboisement i n'a fɔ kɔnfɛsiw bɛ k'a kɔnɔ i n'a fɔ an kɛmɛ ka vji bininali fana dila kɛlɛ bɛ kɛ mamari kɔnɔnatɛ batan yɔrɔ kɛnɛba kan n'a fɔ barikatɛ silamɛ paki bɛ yɔrɔ min na kelen fana bɛ kɛ mɛ lapresi da la dɔnku su fɛ ɲɛnajɛɛnɛw bɛ ke yen kɔnsaw bɛ ke yen ka tila ka i mururisu ninnu kɛ o kɛnɛ kan don don don su fɛ n'u ye fɛn caman ye a kumabaw ye minnu labɛnnen don an bolo k'a kan kan an bɛ don ko bi n y'a fɔ ye to delegasiyw ye nali laminɛ ɔ ni ala sɔnna a da yɛrɛ bɛ kɛ pale de sɔrɔri la an bɛ ye o bɛ kɛ o la o bɛ kɛ an dɛrɛ terielebisɔn la an di araj la ani wari fana kan a a da jumɛn A bɛ taa kɛsɛri la mi bilasi bɛ ban ka bɛn kɛsɛ tran tuma a tibit bɛ daminɛ sɛri bon fana tibit kɔnɔna la fɛn caman b'a kɔnɔ an tɛsu wuli minnu na bɛnna dɔnkili da bon ko gafo fana wele ninnu minnu bɛna ko garanti kɛ ni di ni bi ni naani ye bon dikasi fana bɛ difi fo ka taa se jatigiya min n'an y'o fana don a la c'est à dire arrondissement Mali bɛ ka yɛlɛma don commune na k'a kɛ arrondissement ye, awɔ, o sous préfet fana bɛɛ welelen don minnu bɛna jɔ ni délégation ye jatigiya kɔnɔna la, awɔ, ka se k'u ta ka u accompagner ka u dɛmɛ u ka ko minnu ka kan ka kɛ yan fana o ko la, awɔ, jamanakuntigi yɛrɛ ma to kɔ, unhun, ale fana ye ŋaniya sigi ko ka balo fana dɔ di délégation bɛɛ ma, ɔɔ, u boloma boloma dɛmɛ ka k'o ye, ɔɔ, ani misi kelen kelen k'o di délégation bɛɛ fana ma, ɔɔ, donc vraiment an b'a fɛ a ka kɛ fête ba ye Bamakɔ bɛɛ ka bɔ ka n'i sen don a la, ɔɔ, pour que a ka kɛ hakilina ka to mɔgɔw kun na san o san, san fila o san fila an ka biennale kɛ, d'accord bon hakilina wɛrɛ fana bɛ yen a b'a kalama ko bi jamana in n'i y'a ta k'a lajɛ ɛɛ maa murutilen don maa jatigɛwale mɔgɔ kɛmɛ ka dimi don an na fan caman, ɔɔ Ɔ n'i y'a o bɛɛ bɛ sira sɔrɔ parce que mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔn ɔ ni mɔgɔw nana ka don denmisɛnninw nana don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn sisan a ka ca ala fɛ dunan bɛɛ bɛ taa dugu cɛla ka yɔrɔ kelen tiɲɛni kɛ tɛna se ka tiɲɛni kɛ bilen donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye donc vraiment an kɔni ka labɛn de boloda hakili la ni ala m'an kɔ la fɔ fana an y'a ɲini cogo min na ala b'a kɛ ten n'ala sɔnna donc welekan laban min b'i bolo ani kumakan laban minnu b'i bolo Donc welekan laban min bɛ n bolo o ye k'a lase bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen ma ani nin région fɛn fɛn n'u ka lasigidenw u bɛ bamakɔ yan parce que bamakɔ ye faba de bamakɔ ye bɛɛ de ta ye nin région bɛɛ ka mɔgɔw bi yan u ka communauté bi yan an b'a ɲini région bɛɛ ka communauté mɔgɔ minnu bi yan bɛɛ ka na a ɲɛnajɛw la ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ ye fufu de dɔrɔmɛ tɛ sara la nka minnu bɛ se ka taa farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la kɛnɛ b'u ka bila la mais minnu bɛ se ka taa u ka concert kɛlaw concert kɛlaw fana yɔrɔ fila bɛ yen, unhun, o fana b'u ka bila la, awɔ, bon a kɛnɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ kɛnɛ min kan o ye Mamadu Konate ani Wɛzɛn, anhan, ani 26 mars, ani 26 mars, awɔ 26 mars athlétisme de bɛ kɛ yen ani lutte, awɔ, bon balontan ni basket olu bɛ kɛ Wɛzɛn ani Mamadu Konate ani palais des sports, awɔ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija nin tile tan kɔnɔ ka taa nin ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ninnu dɔ la pour que ka taga u jukɔrɔma dondon kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ yan n'u ka région ka lasigidenw n'u ka communauté ye yan nɔ olu fana ka wuli ka fara préfecture kan pour que ka se ka jatigiya kɛ ka dɛmɛ don u ka région ma. D'accord.
Voilà. O ɲana merci bien. Merci beaucoup n b'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. O diyara an ye. Aw ni aw ni ce aw ka cɛsiri la. Awɔ merci coach.

Alain ye bɛnale ale kunnafoni ye an bɛ se k'a fɔ a barotanw bɛ yan ala sɔnna a ma kɔmi waati bɛ ka taa don an bɛ an da don a la mutiri na an bɛ kɛnɛ an bɛ wari keyita fo b ale bɛ mini se ka saridu kɔmikasɔn ye an ka foli ye kosɛbɛ
n'an bɔra sisan an bɛ ne fan fɛ bura ye ka fɔ dcp ka taa se kokanfo ma an ka kiko bɔ anisa dɔn sini sini midi waati midi pli yan e la tsi bɛ kɛ b a bɛ kɛkaw fɛ yen sanba jolibaase jira de bamakɔ se jara dɔ bɛna dɔn ni fɛnkɛ minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ko ko turupereele mɔgɔ b'a la ka kuma fɔ an ka kibi to tan a k'i b'o tan b a ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ ka fɔ mɔgɔw bɛ jigin o na o tɛ marire eztu